ja dɔ bɛ ne kan so kɔnɔ bi ni ne y'a ɲɛfɔ i ɲɛna e tɛ d'a la
o dun na kɛ kojuguba ye kɔni nin ka jugu ni kojugu yɛrɛ ne bɛ ka dɔgɔya n siso kɔnɔ musa sigilen ɲɛ wololen ɲɛna ala a tɛ ka kala don a ɲina ka bɛn n'a ye eh! walahi ne de bɛ k'a f'i ye ah, tiɲɛ na ne bolo ko in bɛ yɔrɔ min jaa tɛmɛn'o bɛɛ kan ee eh, n'a fɔra ko sunkalo bɛ ne kan so kɔnɔ sunkalo bɛ don ka ne sɔrɔ du kɔnɔ hali sunkalo tɛ se k'i da waga ka ne fo

ten minkɛ ne bɛ ne bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ ka taga so sinɔn ne bɛ faga dusukasi fɛ e ayi kuma a ma s'o la bamananw ɲuman ko n'i ye dulu golobatɔ ye n'a faratɔla tɛ a bilatɔla de don an ka teriya kama ne bɛna n cɛsiri nin ko in na fo an ka ɲɛ sɔrɔ a la an kana nin ko in kɛ dusubɔko ye komi e ko ten n'e sera k'o kɛ o bɛna ginoba de fara o bɛna danayaba de fara e ni ne cɛ teriya in kan d'a la n b'o k'i ye nka an t'an sigi dɔɔni ee ayi ma sigi o ee komi sabali yɛrɛ nakuma sera n'i ma taa a ni tɛ lafiya ni cɛ in n'a den bolo k'a bɛ komi an ye sen n'a bolo to bi ka sugu kɔrɔ ee ayi nin bɛɛ bɛ ban sunkalo nalen tilegan bile fɛ k'anw ka du yɛlɛma ten

Fatuma ne ko n bɛ i ɲininka o mun kelenpe de b'i ka cɛ la ne ka cɛ
ne ka cɛ jumɛn ee sunkalo kɛ sunkalo
a ye mun ye ne ma d'a la k'a fɔ ko danga tɛ fɛ ka wuli sunkalo nɔfɛ ee
buba e ko tɛ yan jimina
k'a ye k'a fɔ fɔ nin npogotiginin baden bɛ dugu in kɔnɔ yan u falen don ni na i n'a fɔ e ni ɲɔgɔn a ma se ka taa tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ fo awa jalamani ee bo a n'o tɛ kelen bɛɛ n'i diyanyemuso de don i b'a sɔrɔ awa de fɛnɛ ale diyanyemuso ye ɛɛ fatumata danga de bɛ fɛ ka wuli sunkalo kɔ mhm. e m'a faamuya o fɛn tɛ
e ta ye ne m'a faamu ye ɲɛ tɛ na kɔkɔma dɔn nka a b'a tuluma dɔn dɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ eh, a a bɛrɛmamuso kɔni tɛ awa ye a fanga ka bon awa ma wa dawula b'a la ka tɛmɛ awa wa wari b'a kun ka tɛmɛ eh, eh, i n'a fɔra e k'a jateminɛ sa nin taatɔ ye min ɛɛ nin ye n taatɔ ye n ka nakɔnin na n ka salati siyɛnw sera n b'a fɛ k'u turu wulada in na dɛ buwa ne bɛna asa fo eh, e ni asa ka nin teriya in kɔni a bɛ n'a ɲɛfɔ a ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye eh, ayiwa ne bɛ sira ɲini ayiwa k'an bɛn wula

aw nana a mɛnna yan aw ne nana a mɛnna ɛɛ an bɛ ka biriki min fara ɲɔgɔn kan o don awɔ kɛ ɔ ne ɲɛ bɛ ba la o ka so kura in jɔ a ma fɛn fɔ ne fana y'a laɲini o nakɔ la jɔ la sabu ne ka baara in la i ka fa ka ko kɛlen don dabalaban ko ye ne bolo ne t'a dɔn yɛrɛ n b'a ɲɛfɔ cogoya min na k'a bɛ se ka faamu ne bɔtɔ yɛrɛ de filɛ nin ye asan fɛ yen o kuma la
mhm. eh, ni ko kɛra k'i kamana gan yarɔ kɔni na i ɲɛsin i terimuso ou bien i balima dɔ ma min bɛ se k'i jigisigi kuma f'i ye kabini musa den donna nin du in kɔnɔ yan a ye ne ka lamɔ bɛɛ kɛ ji la pepepepewu ni nin ye dutigi ka baara ye Nin tɛ baara ɲuman ye dɛ. Ɛɛ eh, ma kan'a fɔ ko Musa den sa a fɔ k'aw den kɛ. Musa y'a yira ne la ko ne den tɛ sunkalo ye. Ee eh, e fa y'a yira ne la kɛ ko sunkalo tɛ ne den ne ye n kɛ cogo o cogo a y'a yira ne la ko ne ma den in wolo sinon ne tile kelen ma deli k'a ni e bɔra ɲɔgɔn na yan nɔ ɔ ne ɲɛ na ko muso de kan ka nin baara kɛ mais ne yɛrɛ cɛtɔ nana a yira i den tɛ karisa ye fila garan ka n'a ni den kɛ kelen ye est-ce que ale kan k'i bolo don nin so in baara la n'a ma e wele
nka f'i k'a dɔn ko nin bɛɛ bɛ se ka fili fɛn min ye sunkalo ta ye a bɛ se ka kɛ fili ka baara ye nka e ni ba cɛ la ne da don yɔrɔ foyi tɛ o la maa si t'a dɔn ba bɛ ka nin kɛ ka da kun kelen ee kunko tɛ sa o bɔli min kɛra bamakɔ ka na o dɔrɔn ɲagaɲaga de don dɔw tɛ se ka ɲagaɲaga kun koyi kabini sunkalo sen bɔra bamakɔ ka cun an ka sɔrɔ la yan bɛɛ mana diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ fo u nana ni fɛnnin min ye ka bɔ bamakɔ i fa b'o ko dɔrɔn de la sinon ale ka kan k'i bolo don a ka biriki la n'a ma e wele
ne ko seni ka sunkalo se yan jɔn de tun b'a ka baara kɛ dɛ jɔn de tun b'a ka foro kɔnɔ cimisɛnninw kɛ mais mun na bi o bɛɛ yɛlɛmana e yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ k'a yira ko dɔ de ka d'a ye ka tɛmɛ dɔ kan
ni bari nana

i kun t'a fɔ k'ale sa e bɛ denko miiri miiri la ayi kɔkɛ fɛn bɛ ne kan min ka jugu ni denko ye nka ni ala ye mun latigɛ jɔni i bɛ k'o de o dun ye jumɛn ye
n terimuso kuma kɛ ale ni musa ka ko kɛmɛ kataba naani de sisan a kɛlen i n'a fɔ olu minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin tɛ olu mɔgɔ kelenw ye
eh, n y'a faamu kabi musa denmisɛnnin ma a b'a ka nin dusubaya na nka ni ne sera musa ka so ne bɛna min to musa tulo la musa bɛn'o mɛn

bɔn n t'a yɔrɔ dɔn kan'i pɛrɛn ne kunna tantɔ dɛ kan'i pɛrɛn ne kunna tantɔ dɛ yɔrɔ ni mɔgɔ y'aw bonya a t'aw yɛrɛ bonya i ma sabali o sira pɛrɛn na ne kunna e b'i pɛrɛn ne kunna e den de ye ne ya e ma na ne de ɲininka ɔ hali ne ye ɲininka kɛ e tɛ se ka kuma ne fɛ ka ɲɛ ne hali sini t'a yɔrɔ dɔn e b'i pɛrɛn ne kunna kana a yɔrɔ dɔn kɛ kan'a yɔrɔ dɔn mɔgɔ lankolon jɔlen dɛ bɛ yɔrɔ dɔn bali ɲɛ b'i yɛrɛ la yɔrɔ dɔn bali tɛ la i b'o turu a ta seri ko fo sanfɛ bɛ hali sini ma ɲininkali k'i la i ma sabali yan sago kɔrɔ bila ni n'an t'an golo pogo pogolo po fatɔ jula kulusi tiɲɛ t'i yɛrɛ la cɛ tɛ muso tɛ

i ko k'i b'i sɛgɛn lafiɲɛ bɔ k'a sɔrɔ a waati ma se a bɛ kɛ waati latiɲɛ i ni baara tɛ i ni yɛrɛ kun fɛnɛ tɛ
ne bangebaaw jigi dalen bɛ ne kan e kɔni b'a dɔn ne fa dɛsɛra o bɛ taa mun foro baara k'a bɛ tila ka na so

n'i ye sira sɔrɔ n bɛ se
ni fɛrɛ tun sera ka tɛmɛ ne fɛ o bɛ diya ne ye yɛrɛ de n y'a mɛn
ne bɛ na

siga t'a la awɔ nin y'a kɛ waati min mhm.
eh, kuma dɛ ne ma se ka ko kelen de faamu aw ka adamadenya la mm. eh, n'a fɔra k'a fɔ ko eh, sungurun bɛ dugu in kɔnɔ yan e bɛ nin baara sugu la a ti e dɛmɛ o kɔni tɛ ko cɛ ɲuman ye oh, ah, buba sungurun ninnu ma dege yan baara in na bilen koyi e b'a dɔn ko duguba kɔnɔna don n'olu la hali n'u nana n'u bilala a tɛ ɲa i b'a fɔ i yɛrɛ bɛ fɛ a ka kɛ cogo min Ah, o tɛ ne ka to kuma caman na du kɔnɔ mɔgɔw b'i kɛ kumatigi ye i yɛrɛ bɛ n'o kɛ Eh, kunba dɛ han? bamananw ko ten ko sani i ka ɲaga fɛnba fonfonɔ la fɛn min y'a fonfo dɛ k'i ka ɲaga o la o kumaw kɔni o ye tiɲɛ ye mɛ ɔ ɛɛ nin ju tɛ maa wɛrɛ ye koyi han. musa
ee buba awɔ musa cogo jumɛn ɛɛ n'i y'a ye den b'a ban k'a ba ka baara kɛ fa nɔ don
i cira de wa ou bien i ye mun mɛn ɛɛ sira nin bɛɛ ye musa ka bɛnbɛn bɛɛ de ye eh, n'a fɔra e bɛ dugu in kɔnɔ yan nin denw bɛ e bolo k'e ka nin baara sugu kɛ ni musa ma ni musa tɛ e man ka nin kɛ dɛ
ayi ne kɔni ka faamuya la denmisɛnninw de don ni ninnu yɛrɛ y'a faamuya waati min ka wuli ka baara kɛ an bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye sinon musa ka foyi tɛ nin na ee kunba i ye muso cɛsirilen ye wa i timina ka di i ta tɛ se maa ma dugu in kɔnɔ yan i b'a dɔn k'a fɔ ne ni sunkalo ye ɲɔgɔn ye k'a bɛ kɛ baara y'a bolo ee cogo di tan ee kabi a fitinin e y'a ladon fo ka n'a kɔrɔbaya ɛ n'a fɔra k'o tɛ ka se ka e dɛmɛ baara la o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye denmisɛnya la wa o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye an ka dugu la ee sunkalo bɛna nin bɛɛ faamuya kɔfɛ an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ba ye a bɛna ɲɛ sɔrɔ i bɛna a ye yan ɛɛ kunba e kɔni e bɛ ko bɛɛ nɔgɔya ten de i ye maa sabalilen ye kojugu sa mara kɔni tɛ kɛ n'o ye sa a bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni hinɛ ye fo a ka terejuguya fɔ a ye walima a ka dugu bila buba e m'a faamuya koyi n ko sunkalo y'a fa nikanden de ye sunkalo fa yɛrɛ kɛlen don ka taa don ne la n siso kɔnɔ o ne ka na o jagoya sa k'o bila an ka foro kɔnɔ baara la o tɛ ne ni n den botigɛnako ye asan baasi tɛ asan ne tun ye wagati min fɔ i ye o ma se fɔlɔ dɛ hali bi ne b'a la ka fura ninnu labaara
eh, ŋana o tɛ na kuma i bɛ kuma dɔn mhm. n bɛ kuma dɔn kuma n'a denkɛ de ta kɛmɛ siyɔrɔ ni dimi ka sabu k'a cɛ
eh, asan i tɛ dan yɛrɛdɔnni ma i ka walidɔnniw bɔ a la dɔnnibagaw ka walidɔnni fara u ta kan e fɛnɛ
ŋana e m'a faamuya ne ni kuma ka jɛ tɛ bila jɛ ye o kosɔn a y'a ka degun ta k'a fɔ n ɲɛna n ko n tɛ sigi fo n ka na i k'an dɛmɛ ko dɔ
o tɛ baasi ye nka adamaden i tulo bɛ kuma dɔw mɛn i tɛ baara kɛ n'o ye n bɛna buguri bin k'a lajɛ ni buguri ye mun fɔ n b'o ɲɛfɔ i ye o tɛ baasi ye n'i sera ka n dɛmɛ o la o bɛ diya n ye kosɛbɛ
asan naamu i terimuso ka ko ka gɛlɛn dɛ mm. sabula baara min kɛlen don a n'a denkɛ kama hmm. i terimuso ka ko ka gɛlɛn fo ka taa fɔ k'a gɛlɛyara jigi ni kɛnɛ badu ni dimi garikisɛ ni dimi hmm. o man di dɛ o man di hali dɔɔni ne nin bɛɛ lajɛlen fɔ n'a kɛra cogoya min na hmm. n bɛ tila ka kuma i fɛ baasi tɛ ni n seko ye min ye
n b'o k'a la ni n seko yɛrɛ tɛ yen

ɛɛ buba hmm?
nin dun i bɔtɔ ye min ɛɛ sabali naamu n ka misigerennin de ɲɛmatununnen don n na tile fila in na ah. n bɛ k'ale de ɲini baasi tɛ an kɔni bɛ guwanforo la yan ɛɛ i cɛsirilen don koyi wa i timina ka di kosɛbɛ eh, eh, n bɔra an ka ngɔlɔbɛ tuba in na n ma se k'a ye fiyewu hmm. nka n'a kɛra tɛmɛfɛn y'i la yan i k'a gɛn k'a ɲɛsin n ka so ma o tɛ baasi ye ni n kɔni ɲɛ dara a kan dɔrɔn n b'a lase so ayiwa o bɛ diya n ye kosɛbɛ ah. eh, sabali naamu i bɛ cɛsiri min na nin i bɛ wulikajɔ min na nin i bangebaaw ye i cɛsiri dɛ
o tɛ baasi ye hali n'u m'a dɔn i ye ala b'a dɔn i ye o ye tiɲɛ
e m'a ye an ne yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ kabi sunkalo bɔlen duguba kɔnɔ ka na Awɔ. i fa tɛ k'a ɲɛnajɛya i kɔrɔ kosɛbɛ
ee maakɔrɔ ninnu ka ko tɛ
wa dugu kɔnɔ yan Mm. bɛɛ lajɛlen b'a kalama a bɛ ka min da e ba kan bangebaa ninnu cɛ eh, den da don yɔrɔ ka ma nɔgɔ la dɛ ɛɛ maafinman tere man jugu wa fana maajɛman tere man jugu maa min tɛ ko to maaw ta la o de ye maa tere jugu aa buwa e kɔni b'a dɔn ne bɛ ko to maa ta la wa n bɛ maa lamɛn siga t'o la
bamananw ko ten ko denmisɛnnin tigɛ ko ɲuman k'a bɛ maakɔrɔ dɛgɛ la
ɛɛ sunkalo dun ye e yɛrɛ teri sɛbɛ aw famana sunkalo wa ee ne ye sunkalo bila koyi ee eh, sunkalo bɛ ka min da e n'i ba kan o dogolen bɛ mɔgɔ la yan wa ee buwa sunkalo ma foyi d'an kan sa
e kɔni ye maa ye maa min bɛ maaw kɔ ladogo nkalon de kan n'o tɛ bɛɛ ɲɛ bɛ nin na hmm? kɔnɔdimi don wa n ko ɲɛdimi don sunkalo ma foyi kɛ balimaya don
balimaya ye tiɲɛ ye nka yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la dɛ o fana ye tiɲɛ ye eh, sabula n'a ye tɔɔrɔ kɛ ka e n'i ba faga sisan eh, jɔn ta ye bɔnɛ aw tɛ eh, an ta don ɔhɔ ne kɔni tɛ balimaya lajɛ o yɔrɔ la dɛ n'i y'a dan ne ma i k'i yɛrɛ kɔlɔsi i k'i ba kɔlɔsi dɛ
fo ni o y'a sɔrɔ sunkalo bɛ ka min kɛ n'a bɛ k'a kɛ dogo la n'o tɛ ne ni sunkalo mana ɲɔgɔn ye kuma o kuma a tɛ foyi fɔ ne ni jigisigi kuma tɛ ee a bɛ kɔrɔya plan de kɛ e la ɛɛ a b'i nɛgɛ nɛgɛ de nka a bɛ k'i yɛlɛ yiri sanfɛ wa a bɛ k'a ju de tigɛ nin ye ee awɔ
o tɛ baasi ye buwa n y'i ka kuma bɛɛ mɛn i ni ce i ka nin ladili ninnu na wa n b'a dɔn n kan ka min kɛ nin kɔfɛ
ko in lajɛ ji ɲɛmajɔlen na dɛ ɛɛ n na don n bɛ don ganforo la ayiwa n yɛrɛ bɛ taa tu kɔnɔ na baasi tɛ ɛɛ

ale ni tomi ni si min ɲagamilen don ɲɔgɔn na i b'a bɛɛ lajɛlen kuru saba saba bɔ tomi kuru saba si kuru saba i bɛ taa soforokun na a bɛ sɔrɔ yen nin wagati in na n ka nɛgɛso sɔgɔlen don n tɛna se ka taa nka i b'i jilaja n'i bɛ fura ninnu bɔ samara kana k'i sen na wa nɛgɛ kana sɔrɔ i tigɛ la n'i y'olu fɛn o fɛn don ka fura in bɔ fura bɛ tiɲɛ nka n'i m'o don a tɛ tiɲɛ
n y'a mɛn n'i y'a mɛn o diyara n ye buba basi foyi t'a la ala kana basi kana n bɛ o ɲɛnabɔ ka na sisan n'i sera k'o kɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ
balimakɛ balimamuso kunko de cunna e kan mariage denwuli wala ɲɔgɔn caman e mago bɛ décoration cɛɲuman de la maa min b'a ka baara dɔn ko décoration ye tiɲɛ nka kɔɲɔmuso ni kɔɲɔcɛ ka siran ka yɛlɛn trône sanfɛ jate décor ka baara don k'i ka mobili décorer k'a ɲɛ fo maaw tɛmɛtɔ ka signaler k'a bɔ mobili tɔw la e ka nin numéro in wele dɔrɔn jate décor ko k'ale nakun tɛ dɔ wɛrɛ fantan faama ka bɛɛ damakɛɲɛ décoration ko sira fɛ wa u ma ɲinɛ dɛ u ye location fɛnɛ fara u bolo da la e maa min mago bɛ bâche chaise a n'a ɲɔgɔn caman Ji bato anvsari la ja dɔgɔ wele dɔrɔn u na kun tilala tuguni min na ka sisali ta ka k'u ka kiw ye ko ni muru min bɛ sababu ye k'u wele mari la ni bɛ a bɛ min a kelen ni ɲɔgɔn fila bɛ tila ka lase kun ko jate dɔgɔ k'ale na tun tɛ foyi ye yaasa ka kiw lafiya dekuracko ani kasonko la an ka ɲɔgɔn fɛ u bɛ balo kɔrɔbɔ ja aw an ka taa kɔrɔ Jate décor sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ bamakɔ kura ma balimakɔ kɛrɛfɛ la numéro min filɛ duguma la ni déplacement ka gɛlɛn i ma nin numéro wele dɔrɔn i mago bɛ fɛn o fɛn na a bɛ sɔrɔ f'i yɛrɛ sigiyɔrɔ la ko ciden bɛ maa min bolo o ye tagama bɔlen y'i ma